munyengo ya kung'alula pa chisande pa 21 julayi 2024 ndikakupepeseni amalawi nonse kulikonse kumene muliko chipepeso ichi chikuchoka kwa ine purezidenti wa anthu osauka woyamba muno mmalawi kuti dzulo kung'alula kunavuta pa chisatade chifukwa cha kutanganika ndimadziwa kuti mumafunitsitsa amalawi kuti muzilandira the dc siku ndi siku koma ndipepese kuti dzulo lokha ndidali bize komanso lero chakummawaku ndidatanganidwa munthune koma ndimakukumbukirani chifukwa popanda inu ine ndiye kuti palibe Chenjezo langa pa lero lino pa chi Sande pa kung'alula mopanda kuopa munthu mu dziko la Democracy ndikuchenjeza iwe nzanga wosauka amene wakhala zaka folo ulibe fetereza. Ndikukuchenjeza iwe nzanga wosauka amene wakhala zaka folo wopanda zakudya pakhomo pako. Ndikuchenjeza iwe nzanga wosauka amene wamanidwa ngongole kwa zaka folo ndi boma ili lolephera la Chakwera. Ndikunenatu ndi iwe nzanga wosauka amene walephera kulembedwa ntchito chifukwa chokuti iwe siwe wa ku Central Region, siwe Mchewa. Ndikulankhula nawe iweyo mzimayi wamasiye. amene walephera kulandira penshoni ya mamuna wako, ndikulankhula ndi iwe wa ku army, amene uli ndi digiri koma ukulephera kuti udindo wako ukwezedwe, ah, ndipo amene amalembedwa ndi makadeti, amene amakakhala kuja ku training kwa 18 months, koma ali ana amabwana. Ndikulankhulatu ndi iwe wapolisi amene Wakhala ukuchita serve the Malawi Police Service kwa zaka zochuluka koma nyota olo imodzi ulibe. Iwe wosauka iwe mzanga ndi ine amene wazunzidwa kwambiri mu admarc mulibemo chimanga komanso mankhwala muzipatala mulibe. Vuto la amalawi timaiwala msanga koma boma ili ndiye lazunza. Nafuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti pakali pano ndalama m'bomamu ndiye zaphweka. Pakali pano president komanso vice president onse ndi ma NEEF loan officers asanduka tsopano opereka ngongole kwa anthu akuti akangomupeza munthu atanyamula makala ache akumuthamangira kukumuuza kuti iwe ngakhale ndili ndi apolisi koma sindikufuna kukumanga ndikufuna utenge anzako okwanira 10 mukalembese tikupaseni ngongole lembanani mupasidwa ngongole akapeza azimayi ogulisa zitumbuwa ndalama zaphweka akuwauza kuti akatenge ogulisa mizimbe pena akaona kuti a apapa anthu sakutisamala akumatenga ndalama ndikuzimwaza ngati mmene zinalili ku zomba mu stadium president wa dziko lino anatuma anthu ache kukaponya ndalama mu stadium cholinga kuti anzawo akamva athamangire kumeneko akachite atendi msonkhano koma ndiye anthu akuzomba ndikuyamikireni ndinu anthu ochenjera kwambiri anthu akuzomba simunagawe masiwiti stadium nde inazaza inazaza stadium empute pena paliponse empute iyeyonso ndikuziwa koditu zomba ndi mangochitu mmandisangalasa anthu inu simagawa maswiti funso nkumafunsa kuti kodi zaka folo zonsezi anali kuti bwanji samakupasani ndalama kodi kukasiya kuchasiza kusi- kupereka ndalama Pajatu ndalama zinkapita ku kwa Kabudula, ku Kasiya komanso kuja kumachedwa msewu wa Mchinji kwa anzathu amenewa a kwa Msundwe. Lero chachitika ndi chani kuti pakana azikachita kutenga megaphone ndikumathamanga nayo kumanena kuti bwerani muzatenge ngongole komanso ngongolezo zikakhale zopanda collateral. Mungoziwa kunena kuti Wandale chiseko chamupana chala ndipo nthawi yamuthera. Ndidakuuzani mmbuyomu abale anga kunena kuti iwe osauka chaka cha 2024 uwona zoopsa. Zina mwa izo ndi zimenezi. Malawi wafika pa uchisiru pamene ngakhale olo azibusa ataya ubusa wawo ndikuchoka pamaso pa Mulungu. Mabishopu achoka pamaso pa Mulungu, mazifumu achoka pamaso pa Mulungu, akuthamangira ndalama. Lero akumatha kupita ku state house kukampepesa president yet mnyumba ya maliro kumene kuli maliro akuziwako. Ndi mmenetu ilili evil. Tikamanena kuti ndalama is evil muzimvesesa. tikamanena kuti ndalama ndi yowopsa ndi imene ikupangisa lero vice president komanso president kumayenda ngati apenga misala chifukwa akufuna voti koditu muwaona kukubwera kwazi- azibwera m'mizimo ndikumakuthandizani kutunga mazi kumakuthandizani kuumba njwera kuma- ku- kumagona pa maliro pakana kumaphika umangoziwiratu kuti kampeni yavuta abale anga ndikupempheni pakali pano pa nthawi yanu yokuti mudye ndalama ndi imeneyi ndalama ku mcp ndi chakwera zaphweka koopsa ndalama aliyense amene akufuna ndalama thamangani mukatenge panopa akumapereka ndalama popanda koratero akumapereka ndalama osayang'ana kuti iwe ukuchokera kuti akupereka ndalama ukangotchula figa ina iliyonse akukupasa chifukwa nthawi yawathera ankaona ngati zaka 5 ndi zambiri pakana kuchita kuberapo chaka china cha sikisi kuti aonesese kuti teremo yawo yakwana ili ndi ziko tinkanena ifeyo koma simunatimvere Ndipo nthawi yoti mumpase munthu chisoni si inoyo chonde amalawi mwavutika kwa nthawi yaitali osakhala uchisiru ayi musakhale zisiru kwa anthu andale ndipo ngati kuli anthu amene atizunza kwambiri ndi ameneyi chakwera ndi azinzache. Anthu amenewa atizunza koopsa, kukanakhala kuti kunali kunja amenewa atachita resign okha atangoona kuti zinthu sizili bwino, koma ku Malawi kuno ndi business as usual, kunoko anthu athu andale amangoyang'ana za mthumba mwawo, za mmimba mwawo ndi za abale awo, ife timafunika nthawi ya mavoti. Ndikupempheni abale anga kunena kuti pano NEEF ija yaphweka akumachita kuyitanira pa msika ndi megaphone. Kalandireni ndalamazo ndipo kaye chosangalatsa akunena kuti ati ndalamazo ndizopanda collateral. Ndithu mwana mbuu make mbuu. Iwo aba kwa nthawi yayitali imene ija ndi tax payers money taonani kuti muziwe kuti anthu awa ndi osavuka akuti pa 25 pano akupita ku balaka kukachita celebrate kuti tsopano akwanisa 100 billion imene ayipereka kwa anthu kumafunsa kuti kodi 100 billion iyi mwampasa ndani muona kuti apasana okhaokha Pali zinthu zina zimene ku Malawi kuno ndi zodabwisa, umamuona ndithu president ndi nduna zache kumapita kumakachita celebrate chinthu chimene sanayenere kuchita celebrate. Ziko ndi ziko ndithu mungakonze msonkhano umenenso ukaononge tax payers money kukangoulula ku mtundu wa amalawi kuti mwakwanisa target yopereka 100 billion ngongole kwa anthu? koma inu mitu yanu imayenda bwino mmene amalawi akuvutikiramu mankhwala muzipatala mulibe china chilichonse chinaima muno mmalawi kudya katatu kuja kunatha fetereza anthu alibe umphawi wazaoneni mabizinesi anaima inu mungamaauze anthu kuti tiyeni ku balaka tikachite celebrate kuti taononga ndalama 100 billion pamaso pa madonors ziko lopempha limene lilibe china chilichonse koma ku malawi kuli asogoleri omvesa chisoni kwambiri ndimakhala phee ndikumaganiza kuti koma anthu ake ndi omwe aja akavala maviskosi aja awa amavala sapato za kukanengo ndi omwewa amene akunyadawa awa akugawa ndalama awa kumagawa ndalama kumakhala ngati masherifi sanaalande nyumbawa Ma ministers angapo amene ali kumene kuja akupanga matama analandidwa katundu wawo ni masherifi. Lero akugawa ndalama as no man's business. Kumadabwa zikuti amene wawa aponda pati? Ziwani kunena kuti m'bomamu nde mukubedwa makobili koopsya. A Malawi ziwani kunena kuti palibe chabwino chimene chilipo. Ndi chifukwa chake Pulezidenti ndi loan officer, vice ndi loan officer ndipo pasiku amati akamayenda akumawononga ndalama zoopsa alibe nazo ntchito. Nkhani za corruption ndiye kutapa kutaya. Anthu akumaba ndalama koma osamangidwa, kumangoikirana kumbuyo. ndi mmene tu malawi alili so iweyo nzanga osauka kumbukira kunena kuti boma lokavotera siili ili ndi boma limene lizaphese ana limene muzadyese ana anu mchenga chifukwa cha asogoleri amene saganizira anthu amene angogula wina aliyese because this state has been captured mupite kwa atolankhani anachita captured ma activist ii akakhala awo nde mukuwaziwa ambirimbiri anachita capture ndipo ndafuna ndipereke warning pano kwa iweyo presidential advisor amene unayimba foni zulo kumuyimbira nzanga kuti andiyimbire ine ati mukufuna mundipase 480 million yokuti ndisiye kukulankhulani achimwene Mukapanga masewera ine ndine wanyape ndikuululani. Musiyiretu zopusa zangati zimenezo. Ine sindingachite sacrifice a Malawi ndikukalandira ndalama chifukwa chofuna kuti ndikakusangalase iwe. M'Malawi muno anthu akuzunzika koopsa so kwa ineyo 480 million si ya amako, 480 million yo ndi ya tax payers money. Ine sindingalandire za ngati zimenezo. Muwuzane kumeneko ku Tonse Alliance ko, kunena kuti chimene chija ndi choopsa, ndipo olo titachiwonetsa mfuti sichingalandire ndalamazo. Ndipo ndingokuyalusani, ndikuyalusani, mukayimbanso foni paja munanena kuti ati mumuimbiranso mawa kuti muziwe position ya ineyo. Muyimbanso mawa kuti mundipase ine 480 million. Achimwene, a presidential advisor, a ujeni, ndikungokupasanitu ulemu koma ine ndine wa nyape nazunguzika mutu mimba mwa amayi anga aline katole kalekale ndipo sinimawopa munthu ndimangoyima pa chilungamo. Tazingodyani ndalama zanuzo koma posachedwapa muzazisanza. Ili ndi ziko ndipo mzimayi wanzeru samalola mamuna chifukwa chokuti wamupasa ndalama muzakamuona mamuna akukufusirani inuyo amayi koma akukufusirirani ndalama muziwe kuti si mamuna ameneyo chilipo chimene akufuna chimozimozinso muzakampeza wandale akuku pangirani kampeni kuzera ku makobiri kapena ku zinthu zina muziwe kuti ameneyoyo ndi nyenga choncho chenjezo langa kwa inu madelegates a mcp mwaona anthu asavuka ni ndalama nyamulani zimenezo mudye koma pokavota tengani legacy ya malemu kamuzu legacy ya atembo sitivotera munthu chifukwa cha ndalama landirani njinga za motozo ma 45 miliyoni ma 500 miliyoniwo tengatengani koma agalu amenewa osakawavotera ku convention chifukwa afuna agulise chipani chanu inunso a dpp chimozimozi osakavotera kape wina ache chifukwa cha kukupasani ndalama inunso a aford inunso a udf chonde ma supporters kavotereni ufulu wanu kamvotereni munthu amene ali ndi mfundo zotukula ziko la malawi akakhala awawa achakwerawa ndiye tathana nawo ndipo amene anazikumbira zenje loopsa limene titi tiululirepo s tiliulula posachedwapa kone kukuuzani inu amalawi osakavotera chija chimatchedwa kuti Chi mcp ndi Chakwera ndi afiti enieni anthu oopsa kwambiri a satanic amene azuza anthu mmalawi muno ngakhale olo mma ttc mulibemo funding ina iliyonse ku chipatala kulibeko funding ina iliyonse ku ministry of education kulibeko funding ina iliyonse ku agriculture kulibeko funding ina iliyonse agalu amenewa angooba ndalama kumangoba ndalama ORT pano chaka chachiwiri anthu akuzunzika, ma secondary schools kuzunzika, ana kuzunzika, ku ma university kuzunzika, anthu afika size yokuti ma company a momuno m'Malawi ngati ma company ogulisa magalimoto ayambanso nawo kumagulisa magalimoto using ma dollars. mu ziko la Malawi chifukwa cha usogoleri wofoka. Kodi ngati akupanga zimenezo kwa anthu olemera kuli bwanji iwe mnzanga osauka. Samalira kwasala miyezi yochepa pamene kampeni iti isegulilidwe muonatu zambiri azikugwadirani. Omwe aja sankayankha mafoni aja ayamba kuyankha mafoni. Ndi pamene mungaziwe kuti Wandale ndi ofoira kwambiri. Azafuna u leadership koma yet amakuonani mukuzunzika. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene uli ndi mfuti amene watumidwa iwe bwera uzaombe uone ziti zikuchitikire sindimaopa konse